Igbo ndị ọma m hụrụ n'anya ahụ na nọ naghị gerenụ akụkọ nke taa bụ fraịde abalị iri nke ọnwa iri afọ puku abụọ na iri abụọ na ise ahịa afọ dịka o si gbaa n'akwụkwọ ndị dị iche iche abụ m okechukwu anyanwụ na Punch anyị nụrụ na onye isi ala bụ Bola Tinubu ahọpụtala Joash Amupitan dịka onye isi nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ntụliaka elu na Naịjirịa bụ INEC na mkpirisi bekee na sahara reporters anyị nụrụ na ụlọ ọrụ efcc akpụpụla onye bụbu onye isi nigeria social insurance trust fund nsitf na mkpirisi bekee bụ ngozi olejeme n'ụlọikpe dị n'abuja maka ebubo mpụ na aghụghọ nke gụnyere izuru ego ọha karịrị otu ijeri naira 1 billion naira fraud. Ndị omeiwu nke mba Peru achụọla onyeisi obodo ahụ bụ Dina Boluarte ụkwụ eru ala chụpụ ya n'oche ọchịchị nke a bụ n'ihi na ọchịchị ya jupụtara na mmebi iwu na mpụ na aghụghọ ọ bụ na akwụkwọ Punch ka anyị nụrụ akụkọ nke a na akwụkwọ The Nation anyị nụrụ na gọvanọ steeti anambra bụ chukwuma soludo akagbuola ihe ọbụla bụ mmemme ekeresimesi na ngụcha akwụkwọ nke a kpọrọ Christmas party na graduation party na gburugburu steeti anambra O kwuru na atụmatụ nke a bụ iji mee ka ụgwọ agụmakwụkwọ dịtụrụ nne na nna mfe. Anyị hụrụ na akwụkwọ Sahara Reporters ka onye bụbu onye omeiwu na onye na-agbachite ikike mmadụ bụ Sinetọ Shehu Sani na-akatọ ụlọ ego mba ụwa World Bank na-ekwu na ha bụ amosu na ụmụ mmụọ zọgidere ekọnọmi Naijiria ụkwụ na Channels ndị omeiwu nke naijiria na-agọlaha ebubo ahụ nke si n'aka otu onye omeiwu nke mba amerịka nke na-ekwu na ndị oji egbe na-achọ ikpochapụ ndị otu kraịst na naijiria ha na-ekwu na akụkọ ahụ bụ asị ọcha nke nwere ike itisa obodo na Daily Trust anyị nụrụ na ụlọikpe steeti Kogi nke dị na Anyịgba dị na kansụl Dekina atụọla otu nwoke aha ya bụ Hussein Mustapha mkpọrọ ọka maka ịghọgbu imetọ na ịkpasa obere nwata nwaanyị iko n'ike na akwụkwọ Punch anyị nụrụ ka ndị uwe ojii nke isi obodo Naijiria FCT Abuja na-ekwu na ndị ohi ahụ gburu onye nta akụkọ Arise News esighi na Naijiria nweta ngwa agha ha ha siri na Niger Republic nweta ha na sahara reporters anyị nụrụ na ndị oji egbe bandit emekwela ọzọ ihe e jiri mara ha ha wakporo obodo idofin odo-ase dị na kansụl oke-ero nke steeti kwara ha gburu ọtụtụ ndị mmadụ ma dobe ndị ọzọ n'ọnọdụ ọdịndụ ọnwụ ka mma na akwụkwọ Channels anyị nụrụ na ndị uwe ojii nke isi obodo naijiria bụ abuja anwụchiela mmadụ iri na abụọ bụ ndị a na-enyo enyo na aka ha so na ohi na ogbugbu e gburu onye nta akụkọ Arise TV ahụ bụ Somtochukwu Maduagwu Igbo ndị ọma m hụrụ n'anya otu a ka ọ ha m n'ọnụ n'akụkọ nke taa bụ fraịde abalị iri nke ọnwa iri afọ puku abụọ na iri abụọ na ise ahịa afọ ka chukwu chekwa anyị niile n'abalị a aha m ka bụkwa okechukwu anyanwụ ndewonu